Trí, dó, haon, náid. Dia dhaoibh, Brian anseo agus muid ag caint faoi Freud inniu agus tá muid ag cuid a naoi den turas seo timpeall ar Freud. Agus muid ag breathnú ar bhrionglóidí den dara huair, bhí muid ag caint an uair cheana ar anailís brionglóidí agus mar is féidir brionglóidí feidhmiú mar bealach isteach sa. fo-chomhfhios agus mar is féidir le brionglóidí nodannaí luachmhara a thabhairt dúinn ar mar a fheidhmíonn an aigne neamh-chomhfhiosach. neamh-chomhfhiosach. Bíonn muid ag brú smaointe faoi chos de shíor agus is trí bhrionglóidí go minic a thagann cuid de na, de na smaointe brúite faoi chos seo chun aithne, fiú agus iad saofa nó díchumtha. Go minic, séard is in sa bhrionglóid ná mianshásamh. Úsáideann muid brionglóidí chun scéala a insint ar mhaith linn a bheith beo. Agus is caithfidh muid meabhrú, cuimhniú, go bhfuil difríocht idir a bhfuil i mbrionglóid atá follasach nó soiléir, agus a bhfuil i mbrionglóidí atá folaithe, sé sin ciall siombalach na brionglóide, an mian is bonn leis. Go minic. Baineann an an t-ábhar follasach le tarlúintí an lae, ach sin an méid. Oibriú brionglóidí is ainm don claochlú sin ó mian bhun bhun mhian go mian incheadaithe agus oibríonn na brionglóidí seo chun an mian coiscthe a. athrú i mian ceadaithe agus laghdaítear imní dá réir agus éiríonn linn leanacht ar aghaidh ag codladh. Mar sin tá achoimriú, is dócha, comhdhlúthú smaointe i gceist, díláithriú nó ionadú, agus míniú breise tánaisteach. Anois, labhair mé sa deireadh, sa taifead deireanach, ar chomhdhlúthú, nó achoimriú. Is dócha is fearr comhdhlúthú, mar tá muid ag tarraingt dhá smaoineamh le chéile. D'fhéadfadh brionglóid faoi fhear, mar shampla, más bean atá ag brionglóidí, a bheith faoi athair na mná sin agus céile na mná sin. D'fhéadfadh brionglóid faoi theach a bheith ina chomhdhlúthú imní. faoi slándáil, nó b'fhéidir mar a bhreathnaíonn muid don chuid eile den tír. Leanfaidh muid ar aghaidh anois inniu go dtí díláithriú nó ionadú, sé sin, tagann rud eile isteach in ionad an rud a bhfuil muid i ndáiríre ag smaoineamh faoi, nó duine atá muid ag, a bhfuil muid ag smaoineamh faoi. So mar shampla, thug Freud sampla faoi, ó, sin focal ba mhaith a bheith agam, ba mhaith liom bheith ann, fan soicind anois agus, ní raibh mé ag iarraidh sin a dhéanamh. Tá súil agam, nó faitíos orm é sin a dhéanamh. Úsáidfidh mé an teileafón. Cá raibh mé? Sea. Brón orm faoi seo, ach seo ceann de na fáthanna go bhfuil mé ag déanamh seo. Ar ndóigh, níl mé chomh gafa sin le Freud agus a cheapfá.

Ah. Sea, bhí faltanas ag othar de chuid Freud i leith bhean chéile a dhriotháir, agus thagair sé di mar mhadra, agus ag brionglóidí faoin mhadra a thachtadh. séard a léigh Freud isteach sa bhrionglóid seo ná go raibh an madra beag ag déanamh ionadaíochta ar bhean chéile an driotháir. Thiocfadh.

í isteach ina madra. Bhí mé ag caint an uair dheireanach freisin faoi mhíniú breise tánaisteach agus séard atá ansin ná nuair a cheanglaíonn an intinn fho-chomhfhiosach

Seo an fáth gur féidir le ábhar follasach na mbrionglóidí foirm tarlúintí inchreidte a thógáil. Anois, rinne Freud roinnt machnamh níos déanaí ar shiombail uilíocha i mbrionglóidí agus is dócha gurb as sin, b'fhéidir, a d'eascair smaointeoireacht Jung, níl a fhios agam faoi sin. Bhí roinnt acu seo bainteach le gnéas, cuaillí, gunnaí, cleití agus a leithéid, ag déanamh ionadaíochta ar an mbod, mar shampla. agus marcaíocht capall ag déanamh agus damhsa ag déanamh ionadaíochta ar chaidreamh collaí, comhriachtain? é sin an focal atá uaim? Ach bhí Freud mar sin féin cáiréiseach agus faichilleach i dtaobh siombail ag rá go bhfuil gach siombal pearsanta ann féin agus nach féidir leis a bheith go hiomlán uilíoch. Ní féidir le duine ábhar follasach brionglóide. a léirmhíniú gan cúinsí an duine, an bhrionglóidí, a. chur, a thógáil san áireamh. Is tá fhios agam go bhfuil foclóirí brionglóide, más foclóirí iad, treoirleabhair brionglóide fós, go bhfuil tóir fós ar a leithéid, ach ba chúis greannaithe agus crá iad sin do Freud. Tá sampla maith de de na laincisí agus na teorannacha a bhain lena leithéid, nuair a tháinig othar éigin isteach ag caint faoi iasc a bheith ag lúbarnaíl agus ag sníomh agus ag únfairt ina lámh agus ag rá, 'Ó, is siombail Freudíoch é sin, chaithfeadh gur. péineas é, gur bod, slat, é. Bhuel, rinne Freud taiscéalaíocht, bhreathnaigh sé isteach sa scéal agus tharla sé go raibh máthair na mná seo ar astralaí díograiseach, díochra, diongbháilte í agus ar dhuine faoi chomhartha an éisc í faoi deara na brionglóidí seo, dar le Freud, mar bhí níor aontaigh sí lena hiníon a bheith ag fáil anailíse. Bhí sí i gcoinne a leithéid, i ndáiríre. Ba dhóichí ar fad, dar le Freud, gur sheas an t-iasc do mháthair an othair agus ní slat in aon chor. Bhuel, sílim go gcuirfidh mé deireadh leis ansin agus go leanfaidh muid ar aghaidh le leantóirí Freud sa chéad taifead eile agus sa deireadh achoimre ar an méid a a phléamar go dtí seo. So, idir an dá linn, guím gach rath oraibh agus go gcumhdaí Dia sibh go léir agus nára fada é go mbeidh muid ag caint le chéile arís. Slán tamaill.